ko baw plasi jɔyɔrɔba bɛ minnu na jamana in yɛrɛ kɔnɔ olu ni a ɲɔgɔn na caman jigiya tun bɛ ale ni olu cɛ olu fana ka dannaya sɛmɛ an na u bɛ don an kan ni cɛkɔrɔba ka sira kelen alihamudulila u bɛ jigitugu sɔrɔ u ka baara u ka ko kɔnɔna na ɔ minnu fana bɛ jamana kɔfɛ u fana cogo kelen don dɔw bɛ bɔ bɔ jamana kɔfɛ u bɛ na congé la faso kɔnɔ nka n'u nana u bɛna foli kɛ anw yɛrɛ la so kɔnɔ nin baara in yɛrɛ taga sira kan
o diyara n ye sɔni an ka don an ka baabu kɔnɔ an bɛ ɲininkali min kɛ n'i ko bagadaji musa dɔrɔn bɛɛ hakili taa koko fura de la e bɛ se ka dɔ fɔ koko kan wa ani bagadaji musa tun b'a fura yɛrɛ di cogo min na a b'a nɔgɔ bɔ e kɔnɔ k'a kisɛ yɛrɛ bɔ yalima o lakika yɛrɛ san san san o fana bɛ sɔrɔ wa alihamudulila n bɛ se ka kuma koko kan i n'a fɔ n ka cɛkɔrɔba ye an kalan a la sira min fɛ koko bana min filɛ bana don bana min n'a cɛ ka jugu n'a sera i la ni bana in ye fanga sɔrɔ i la a bɛ kɛ sababu ye ka kɛ bana cɛjuguba ye mɔgɔ la min b'i ka adamadenya lanɔgɔ koko ye bana ye kɔnɔna bana de don i b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ koko santi a yɛrɛ la a b'a ye kɔnɔja banbali b'a minɛ kɔnɔ de bɛ ja kuma dɔw la tile kelen tile fila a tɛ ɲɛgɛn sɔrɔ ka se ka taga banakɔtaa kɛ o kɔfɛ i b'a ye koko yɛrɛ a bɛ mɔgɔ min na a tigilamɔgɔ bɛ to ka kɔnɔ mankan mɛn kɔnɔ bɛ mankan minnu bɔ nin bɛɛ lajɛlen ye koko taamasiyɛnw ye ka bɔ o bɛɛ lajɛlen na koko yɛrɛ nasira dɔ fana ye mun ye a yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn koko bɛ daminɛ adamaden sentɛgɛ kɔnɔna de la i b'a ye sentɛgɛ kɔnɔna bɛ to ka chauffer i sigilen f'i bɛ to k'i sen kɔrɔta k'a lajɛ n'a tɛ i n'a fɔ a dalen bɛ fɛn kalaman dɔ kan sen bɛ chauffer bon o bɛɛ lajɛlen ye kɔnɔna bana de bana in chaleur bɛ jigin duguma a bɛ k'i bolo kuma dɔ la k'i sen dalen don tasuma kan ka sɔrɔ o si tɛ bana gɛlɛya don i b'a ye fasaw bɛ to ka minɛ ka ja fo ka se kɔw ma kunkolodimi gɛlɛn bɛ to ka bali k'i minɛ wa i b'a ye ɲɛ bɛ to k'i ŋɛɲɛ ɲɛkisɛdenw b'i ŋɛɲɛ bon nin bɛɛ ye koko tɛmɛsira de a bɛ ka munumunu i farikolo la koko bɛ n'a ɲini ka jigin mɔgɔ yɛrɛ kɔnɔ waati min na mm. o b'a sɔrɔ a bɛ ka gɛlɛya mm-hmm. parce que i b'a ye i bɛna to k'i kɔnɔ mankan mɛn kɔnɔ bɛ to ka mankan mankan bɔ mm-hmm. o bɛɛ ye koko nasiraw de mm-hmm. ka bɔ o la e yɛrɛ b'a dɔn cogo di nin explication in bɛɛ kɔfɛ ko koko yɛrɛ b'i la o de bɛ n'a y'i yɛrɛ la kɔnɔ bi ja mhm. kɔnɔ bi jali min kɛ n'o ye kɔnɔja ye mhm. i bɛ taa ɲɛgɛn na i tɛ banakɔtaa lasɔrɔ banakɔtaa de bɛ gɛlɛya i bolo ɲɛgɛn kɔnɔ mhm. o ye koko yɛrɛ fɛnɛ ye a gɛlɛma yɔrɔ ma bon n'a nana juguya cɛ la a bɛ kɛ sababu ye ka défaut caman las'i ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulusijala lagosi o ye koko bana la bana jugumanba ye a b'o bila cɛ la ka bɔ o la n'a bɛ muso yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye ka denko gɛlɛya s'a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ kɛ sababu ye k'a ka koli tigɛ n'o ye laada ye i b'a ye nin gɛlɛman min filɛ bana min ka teli ka na n'a ye koko ye wa n'ale juguyara a bɛ se ka bana bolofaranin dɔ fana bila mɔgɔ la min bɛ wele ko nɛminɛpo infection o bɛɛ ye koko nasira dɔ ye bon ni koko yɛrɛ filɛ n'a juguyara ka tɛmɛ o bɛɛ la a bɛ maa lada de bon n'a nana i lada bana selen n'a gɛlɛman yɔrɔ ma o de bɛna kɛ sababu ye kokobagatɔ yɛrɛ bana caman b'a minɛ dɔ b'a minɛ bi u b'a bila sini dɔ fana b'a minɛ u b'a bila bana bɛ to yɛlɛma yɛlɛma de la ka farikolo la f'a laban bɛna juguya a bɛ dɛsɛ pewu ni mɔgɔw ma ɲɛ a ma a tɛ foyi kɛ bon a yɛrɛ b'a dɔn cogo di ko koko yɛrɛ gɛlɛyara o de ye kɔnɔja ye ni kɔnɔja kɔni kɛra sababu ye ka duumɛ i la kɔni tile kelen y'a kɛ ma taa ɲɛgɛn na tile fila i bɛ wuli k'i jɔ n'i ma wuli k'i jɔ ni bana in nana juguya a bɛna kɛ sababu ye banaw bɛna caya kɔnɔna na don min na i yɛrɛ b'a ɲini k'i bɛ taa banakɔtaga kɛ i b'a forcer i bɛ ɲɛgɛn lasɔrɔ i bɛn'a sɔrɔ banakɔtaa yɛrɛ bɛ ka bɔ e la min n'a ka jugu a dɔw bɔtɔ i b'i tintinni ma a bɛ kɛ ni ji salasala a bɛɛ bɛ digi mɔgɔ la walima dɔw yɛrɛ taw bɔtɔ a bɛ kɛ sababu ye ka juguya f'a bɛ kɛ i n'a fɔ min sagabo donc i b'a ye o bɛɛ ye koko ye ka tiɲɛni kɛ mɔgɔ kɔnɔ donc n'a bɔr'o la a bɛna kuru bila i kɔnɔ dɔw fana bɛ se k'u t'a dɔn ni kuru ye kɔnɔ de bɛ tɔn a bɛ funu dɔw bɛ a bɛ bɔlɔ yɛrɛ bɔ i kɔfɛ taa yɔrɔ la donc nin bɛɛ ye koko juguman ye koko ye bana ye bana cɛjuguba don mun yɛrɛ bɛ k'ale sababu ye furudimi Mm, furudimi furudimi de mana juguya mm-hmm. a bɛ transformer mm-hmm. n'o ye k'a bayɛlɛma mm-hmm. o de bɛ taga kɛ koko ye donc ni furudimi juguyara mɔgɔ la diyagoya koko b'i lasɔrɔ koko yɛrɛ min filɛ nin ye a bolofara ka ca ale de bɛ wolo bana caman caman caman na a bɛ se ka bana tan ni kɔ bila i la i bolo bana kelen don ka sɔrɔ a bɛɛ jubaju ye koko de ye donc koko filɛ bana don min cɛ ka jugu an ka cɛkɔrɔba kɔni ye an kalan a la a fura bɛ bɔ cogo min na an b'a bɔ ni farafin yiriw de ye yiri gɛlɛn minnu bɛ n'u ka jugu kɔnɔna bana ma n'u bɛ adamaden kɔnɔna sanuya bana dogolen n'a bangenen min b'i kɔnɔ k'a sama ka bɔ banakɔtaa fɛ f'i yɛrɛ k'i yɛrɛkun sɔrɔ tile dama dama kɔnɔ o yiri gɛrɛ gɛrɛw de b'an bolo an bɛ wuli ka minnu ɲini so ni kungo cɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'u labɛn k'u don mansin kɔnɔ k'u produit ɲɛnama pour que ka se ka bɔ n'u ye k'u di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ alihamudulila o de kama san caman cɛkɔrɔba tanyalen fo ka se bi ma a baara ma jɔ wa mɔgɔw ma tigɛ anw na baara kɔnɔ sabu cɛkɔrɔba tun b'a kɛ cogo min n'anw yɛrɛ b'a ɲini ka dɔ fara a kan an tɛ ka foyi bɔ a la an bɛ ka cɛsiri de ta o de bɛ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka danaya tɔ kurakuraya an fan fɛ baara in yɛrɛ kɔnɔna na ɛɛ bɛɛ b'a dɔn bagadaji musa mɔgɔ kun don a tun bɛ bɛɛ jigi kɔrɔ ni n'a bɛ bɛɛ jigi kɔrɔ a ka fura ninnu a kun tɛ dantɛmɛ piri sigi a la o ye kelen ye filanan fana k'a yɛrɛ to balo la a tun bɛ baara kɛ ɛɛ kuluba a b'a kɛ bagadaji yen a tun b'a kɛ bankoni na mɛ sisan ale kɔni tanya nana ɔ an bɛ se k'a dɔn ni minnu mago bɛ nin fura la n'i bɛ bamakɔ yan n'i bɛ mali la yan fura ninnu bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn bon alihamudulila ni min mago bɛ fura ninnu na n'i bɛ bamakɔ yan a bɛ sɔrɔ kuluba de parce musa denw anw y'u bɛɛ lajɛlen ye n'an dɔgɔninw an bɛɛ bɛ kuluba cɛkɔrɔba yɛrɛ ka du kɔnɔ a jabala la yen fura ninnu fɛn fɛn filɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ mago b'a la kungo fura ninnu fara fura wɛrɛw kan a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yen nɔ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ deli cogoya min na sɔgɔmadaw fɛ sufɛlaw fɛ waati bɛɛ ka don an kan kuluba yen nɔ fura in bɛɛ lajɛlen bɛ yen a b'an ka musokɔrɔba bolo jarakɔrɔ kulubali ni ale yɛrɛ ka jɛ ye fura ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ a bɛ ka di mɔgɔw ma bi Mm-hmm. alihamdulila ale yɛrɛ ka cɛsiri de a ka wulikajɔ de bɛ fura ninnu baarali la mm-hmm. depi cɛkɔrɔba yɛrɛ fɛnɛ bɛ balo la ale de bɛ mm-hmm. bolo bɛ nin baara ninnu na b'u labɛn k'u kolo anw ɲɛ anw de bɛ taa voyazi ninnu kɛ n'u ye alihamdulila ale de bɛ an kɔ yen an kɛrɛfɛ mɔgɔw mana na u bɛna fura ninnu minɛ anw na wali u bɛna minɛ ale la a bɛ mɔgɔw nafa alihamdulila nin bɛɛ ye ala ka kɛ de don fɛn ɲuman sara tɛ fosi ye ni ɲuman yɛrɛ fɛnɛ tɛ ni mɔgɔw mago bɛ fura ni fɛn fɛn na u bɛ wuli ka se anw yɛrɛ de ma a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ an yɛrɛ bolo yen
an y'a ye ka cɛkɔrɔba to balo la a tun bɛ baara kɛ mɛ don dɔw kun fana fanga ka bon ni don bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya tɛnɛn don o kun fanga ka bon kosɛbɛ fo kuma dɔ la a tun bɛ ka fura dɔ piri jigin ka bɛn o don ma mɔgɔw bɛ t'a sɛgɛrɛ yalima ni min mago bɛ ca min yɛrɛ la ani min mago bɛ fura yɛrɛ la o bɛ kɛ cogo di bon alihamudulila ni min mago bɛ ne yɛrɛ la ani mago bɛ fura yɛrɛ la i bɛ se ka wuli ka se an ma n'i bɛ bamakɔ yan kɔni n'i sera kuluba dɔrɔn ka ɲininkali kɛ ko bagadaji musa ka du kuluba bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn donc ni o fɛnɛ tɛ yɔrɔ ka jan i la ka fura ta k'a ci i ma nɔgɔya sira fɛ an ka telefɔni nimoro fɛnɛ bɛ yen mhm. ni eh, wasabu ani an ka nimoro orange fila bɛɛ mhm. kelen yɛrɛ malitel eh, orange min filɛ mhm. o tun ye bagadaji musa yɛrɛ ka bolokɔnɔ telefɔni de a tun bɛ min to a yɛrɛ kɔ so kɔnɔ bon hali bi o baara o de bɛ anw yɛrɛ bolo an kɛlen don k'o ta k'o di an ka musokɔrɔba ma mɔgɔ fɛn fɛn mana weleli kɛ i b'a ye a bɛɛ bɛ sɔrɔ eh, o nimoro la o nimoro in de la donc o nimoro in orange ye 60

orange ye ni ala fɔ ma ka jɛ ni mɔgɔ min ye weleli kɔni kɛ nin na a ka ca ala fɛ i b'an sɔrɔ sisan sisan fura ninnu bɛ sɔrɔ cogo min i bɛ se ka n'a minɛ walima a bɛ se ka ta ka taa c'i ma cogoya min na an bɛ fɛɛrɛ tigɛ olu bɛɛ lajɛlen na o diyara n ye hali bi kanubagaw ni an filɛlikɛlaw a ka da a la k'a fɔ bi maa welelen o de ye bagadaji musa ale ka camu o de b'an bolo bi an bɛ ka kuma ne tun ye kuma ɲɛbila ye an bɛ ka kuma cɛkɔrɔba a ye baara kɛ cogo min na a n'a ni maa minnu jɛra a n'a ye denw yɛrɛ tɛgɛ don baara la cogo min na kabini kunun ka cɛkɔrɔba yɛrɛ to yen baara tun bɛ senna cogo min na bi baara b'o cogoya nin kelen na ni min ma fara a kan bonya la jiidi la da a la k'a fɔ o ma bɔ a la bagadaji musa tun bɛ waso ko ale y'a fa n'a ba barika ɲini a ye dugawu sɔrɔ u bolo nin funankɛnin ninnu fana an yɛrɛ b'o seereya u ye cɛkɔrɔba dugawu ɲini ka musokɔrɔba ka dugawu ɲini ka da a kan ne yɛrɛ waati kuntaala jan kɛ ne bɛ taa du kɔnɔ n'i taara maa fɛ yen n'i y'a sɔrɔ cogo min na ka ca la o de ye a kɛcogo ye u ye musokɔrɔba u y'a tɔpɔtɔ u se ye min ye a ladon cogo la u y'o kɛ ka cɛkɔrɔba yɛrɛ fana to yen u se ye min ye u y'o fana kɛ dɔnni mana ɲɛ cogo o cogo ni barika t'a la a ti ɲɛ u ye barika sɔrɔ ka fara o kan aw minnu bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔkan an ɲɛ bɛ nimoro min na o ye bada musa ka camu ka nimoro ye ɛɛ camu an bɛ taa min na sisan o ye siri siri tigɛla bɛɛ bɛ k'a fɔ ko siri siri siri cɛw b'a fɔ n sirilen don musow b'a fɔ n sirilen don siri yɛrɛ ye mun ye ni siri dɔnna siri bɛ wuli cogo di
Alihamdulilayi rabbil alamin siri ye fɛn ye n'a ye i sɔrɔ siri yɛrɛ nasira ka ca parce que siri bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ bi u t'a dɔn siri yɛrɛ olu yɛrɛ sɔrɔ cogo di siri a nasira ka ca dabali jugu o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ yɛrɛ siri mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ ka siri laɲininen bɛ yen min bɛ se k'i sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama i bɛ bali k'i ka kow ye a bɛɛ bɛ datugu i ka kow bɛɛ bɛ datugu a bɛɛ bɛ tiɲɛ tiɲɛ i tɛ bɔ a kalama o dɔw bɛ yen u bɛ se ka baara dɔ kɛ baara min n'a fanga yɛrɛ i n'a fɔ dɔnni kɔnɔ baara ninnu e bɛ se ka o dɔ kɛ o dɔ bɛ se ka i yɛrɛ siri i tɛ bɔ a kalama baara yɛrɛ fanga bonya kojugu fɛ donc o siri nasira ka ca nka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mun fɔ ni siri yɛrɛ b'i kan i b'a dɔn cogo di ko siri ye e lasɔrɔ i b'a ye i yɛrɛ la i ka kow bɛ bali ka jɔ jɔ n'i ye commerçant ye i b'a ye commerce bɛ bali ka tiɲɛni daminɛ ni tiɲɛni ma don e kun i b'a ye jagokun bɛ commencer ka galali daminɛ n'o min e sɔrɔ e min yɛrɛ filɛ nin ye i b'a ye n'i ti fosi la i bɛna a jateminɛ i ka adamadenya kɔnɔ i bɛn'i ka kow ye u bɛna bali ka sumaya sumaya i b'i ni da diɲɛ ko caman nɔfɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la ɲɛ ti sɔrɔ a la i b'a ye i ni mɔgɔw bɛ jɛ ko caman na i kan ka ɲɛ sɔrɔ ko minnu na a si tɛ sabati nin bɛɛ ye siri de ye ni siri yɛrɛ b'i kan hali i da la irimɛ siri dɔw bɛ juguya i da la irimɛ sɔrɔli ye baara ni ala ma fara i kan nin bɛɛ ye siri nasira ye ka bɔ o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ la siri dɔw bɛ yen nɔ minnu ye dabali jugu nasira ye mɔgɔ dɔ bɛ se ka i yɛrɛ ye k'i kɔniya ka fɛɛrɛ jugu ta k'a ɲɛsin i ma ala yɛrɛ ka fara n ka kama ala bɛ don i n'a cɛ nka i b'a ye siri jugu b'i sɔrɔ siri min b'i sɔrɔ i bolola bɛ fiɲɛya nafolo kɔni bɛ na a bɛ taa mm-hmm. nafolo bɛ na a bɛ taa n'i ye baara o baara kɛbaga ye i b'a ye n'o baara nin ma jigin mm-hmm. a ti yɛlɛ mun b'a kɛ siri nasira don mm-hmm. siri sigilen don fɛn min kan a ka jugu kojugu donc ni siri b'i kan n'i kɔni sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la k'a tigɛ a ka ca a la fɛ i mago bɛ ɲa kɔnɔnafilibagatɔ kɛmɛ i b'a sigi bi u bɛ kule la nin bɛ na nin bɛ na nin bɛ na n'i y'u ka ko ta dɔrɔn k'a lajɛ foyi tɛ siri don siri de ka ca la siri de ka ca olu la ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan ɔ donc ni siri b'i la ni e m'a furakɛ i b'i ni da diɲɛ ko caman nɔfɛ pour que ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la i bɛ wuli i bɛ nafolo ɲini nafolo tɛ sɔrɔ i b'i ni d'a kan i t'a sɔrɔ i b'a ɲini k'i bɛ nafolo yɛrɛ baara a baara ni kolojɛ dɔnni yɛrɛ kɔnɔ ko la a tɛ sabati ɔ i bɛ wuli yɛrɛ réalité yɛrɛ la i bɛ wuli k'i bɛ jago yɛrɛ kɛ ni sanni yɛrɛ ma k'e kunna zero don donc o b'o cogoya de la siri ye fɛn ye fɛn min ni a cɛ ka jugu donc siri man ɲi ni siri kɔni bɛ mɔgɔ kan a ka kan i ka se ka fɛɛrɛ tigɛ a la siri jugu ka se ka bɔ i la cogoya min na donc o de ye fɛn ɲumanba ye sinon ni siri dumina mɔgɔ kan a fɛn caman bɛ yen a bɛ jigin jigi kɔnɔ i yɛrɛ b'i sigi k'i miiri kuma dɔw la ka miiriya caman ta est-ce que mɔgɔw ma ne dabali wa ne ka ko b'a la ka tiɲɛ fɔlɔ n tun bɛ sɔrɔ kɛ cogo min sɔrɔ tɛ kɛ ten bi n tun bɛ nafolo sɔrɔ cogo min na fɔlɔ a tɛ sɔrɔ ten bi ko caman caman i b'a miiri kunkolo la a bɛɛ ye siri ka baara ye donc ni siri b'i kan a ka ca a la fɛ n'i sera an kɔni ma an bɛ se ka siri tigɛ ka b'i la a nana nasira o nasira fɛ dabali jugu ye a bonni sira ye o a y'i sɔrɔ cogo o cogo e t'a dɔn an bɛ se ka siri tigɛ ka bɔ i la fo ni setigi ala ma min fanga di an ma sabu ko bɛɛ lajɛlen latigɛbaga ye ala ye n'ale kitira ko min na o de bɛ kɛ dɔnnibaga jɔyɔrɔ t'o la donc alihamudulila n'i kɔni sera an ma ni siri nasira o nasira i ka ko k'i ti ka ɲɛ sɔrɔ o la mɔgɔ o mɔgɔ i b'a sigi ka miiri ne ka ko ne de tɛ ka ɲɛ sɔrɔ u la sisan n ka ko bɛɛ tiɲɛna n ka ko bɛɛ tiɲɛna wari tɛ sɔrɔ bilen n bɛ min ɲini n t'a sɔrɔ bilen n ye baara ɲinina de ye i b'a lajɛ tungarankɛw caman bɛ yen bi mm. u bɛ bɔ yan u bɛ taa jamana kɔfɛ san tan san mugan san duuru baara tɛ sɔrɔ papiye tɛ sɔrɔ mm. u bɛ min sɔrɔ u dalayirimɛ don wa n'i yɛrɛ y'i miiri e ni dɔw nana olu ye fɛn dɔw sɔrɔ olu ye baaraw sɔrɔ ka pilasiw sɔrɔ nka hali bi ɲɛ ma sɔrɔ e ta la mm-hmm. kan k'i yɛrɛ ɲininka mun bɛ yen mm-hmm. donc ala ka kow don mm-hmm. n'i sera ka wuli k'i jɔ a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ma i bɛ nafa sɔrɔ i ta la i b'a ye olu caman bɛ yen siri de b'u minɛ siri b'u minɛ so ni tunga cɛ siga foyi t'a la siri b'u caman sɔrɔ donc n'u ye siritigɛlan sɔrɔ k'u ko u mago bɛ fɛn o fɛn na a bɛ sabati siri bɛ bɔ u n'u ka ɲinifɛn cɛ donc ni siri y'i minɛ i mago bɛ fɛn caman na i tɛ foyi sɔrɔ a la i tɛ i ka laɲini tɛ sabati i bɛ ni da ko caman nɔfɛ i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u la mɔgɔw bɛ se ka layiduw ta i ye n'u bɛ jɛ ko caman kan a si tɛ sabati bon i b'a ye i ka nafolo yɛrɛ fana bɛ kɛ fiɲɛ de ye a bɛ na taa nafolo bɛ na a bɛ taa nin bɛɛ ye siri ka baara de ye i ka kow tɛ basigi garisɛgɛ kɔni u bɛ minɛ ka ja fo tuma dɔw la ni ala yɛrɛ ma ɲa i ma i dalayirimɛ ko mɔgɔ dɔ i dabali miiriya caman bɛ n'i kunna siri man ɲi siri bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ hali i da ni wuli cɛ bilahi siri bɛ se ka na mɔgɔ ma nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɔ n'a y'i sɔrɔ fura min b'a la f'i ka siritigɛlan yɛrɛ yɛrɛ ɲini ka se k'a ta o de kɔni ka ɲi siri ma n'i y'o sɔrɔ i bɛ lafiya dugukolo kan ni degun bɛ mɔgɔ min kan siri b'a la siri yɛrɛ yɛrɛ a ka ko bɛɛ ferekelen don n'a ni e ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala ta kɔfɛ siri e bɛ se ka siri tigɛ ka bɔ a la a nana nasira o nasira la siri n'a nan'i ma n'i kɔni sera ne ma n b'a tigɛ tigɛ cogo la min bɛ i yɛrɛ dabali ban parce que i bɛ don yɔrɔ caman ka se ka siritigɛla ɲini ni n kɔni sera ka don i ka ko kɔnɔ k'a lajɛ k'a dɔn siri min b'i kan bɔra min Ɔ a bɛ kɛlɛ cogoya min na an b'a kɛlɛ ten bana yanni k'a furakɛ min kɛra bana sababu ye i b'o de lajɛ fɔlɔ donc mun bɛ ka kɛ sababu ye ka siri se e ma n'o dɔnna o de bɛ kɛlɛ siritigɛlan bɛ sɔrɔ ka bɔ ka d'i ma siri bɛ bila yɔrɔnin kelen siga foyi t'a la siritigɛlan a nasira min bɛ ne bolo a ka ca ni n ko n bɛ don a la a ka ca kojugu donc n'i kɔni mɔgɔ o mɔgɔ siri b'i kan hali furumuso ni a furucɛ cɛ ni siri donna yen bɛnbaliya bɛ sabati olu fana ni ɲɔgɔn cɛ siri bɛ se ka don yen siri bɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la ni siri donna aw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya bɛ sabati ni siri donna du kɔnɔ bilahi du kɔnɔna na sɔrɔ bɛ gɛlɛya payi sɔrɔ bɛ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'u bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni garisɛgɛ ye so kɔnɔ n'o ye ka na ni sɔrɔ ye so kɔnɔna na i b'a ye siri bɛ don olu bɛɛ lajɛlen kan donc sɔrɔ bɛ sumaya so kɔnɔ i b'a ye a bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman lase bon o bɛɛ kɛlɛ o bɛɛ kɛlɛyɔrɔ bɛ a kan ka se ka siri jugu tigɛ ka bɔ aw ka du yɛrɛ kɔnɔ pewu du kɔnɔna k'i yɛrɛ sɔrɔ alihamudulila bɛɛ lajɛlen n'a nasira don donc a bɛ mɔgɔ min fana kan fo k'a dɔn siri min bɛ yen k'a nana cogo di donc a ka ca ala fɛ i b'a ye an bɛ siri tigɛ i mago bɛ min na i ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i bɛ ala jɔyɔrɔ o kan inisala
camu mɔgɔ dɔ bɛ kan dɔw bɛ jamana kɔkan ɔ olu minnu mago bɛ nin na n'u ni degun b'olu ka siri ko la olu tigilamɔgɔ masina n'olu ye e wele nimɔrɔ min filɛ telefɔni sanfɛ o ye camu ka nimɔrɔ ye n'olu ye wele sa olu tɛ mali kɔnɔ yan e bɛ n'olu bɛ se ka baara kɛ cogo di bon alihamudulila a ɲɔgɔn caman bɛ yen Mhm. minnu tɛ mali kɔnɔ Mhm. u ye an wele Mhm. ka an bila u ka baara la yan Mhm. an bɛ don jigi kɔrɔ Mhm. an se ye min ye an b'a kɛ Mhm. bon ni o mɔgɔw fɛn fɛn bɛ yen k'u ɲɛ bɛ n na wagati in na sisan Mhm. kɛra siri gɛlɛntigiw ye a kɛra mɔgɔ min tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ka ko la o tigi kɔni sera ka wele n'i ka ɲɛ ala ka bɛn a kan n b'i ka baara kɛ cogoya min na ni n kɔni donn'i ka ko kɔnɔ k'a lajɛ ni fura de don min bɛ se ka bɔ yan k'a ci i ma i bɛ jamana min kɔnɔ n'a bɛ se an b'a ci ka taa n'a baara bɛ se ka kɛ yan n b'a kɛ yan ni ala sɔn ni ala faama ka jɛn ye n b'a baara kɛ yan ni i ye min ye baara kɔnɔna na a ɲɛna mm. o ni an ladɔnniya k'o fɔ an ɲɛna mm-hmm. alihamudulila ani min ka kan n'i y'o d'an ma mm. o ye an niyɔrɔ ye mm-hmm. an ka baara ne bɛ baara kɛ o cogoya de la mm-hmm. n tɛ baara kɛ ka sara minɛ mɔgɔ la n mago bɛ min na n'i ka ko lajɛ n b'a fɔ n mago bɛ nin de la nin saraka in walima nin yiri in walima nin fɛn in n'o kɔni ye n lasɔrɔ n b'i ka baara kɛ n'i ye jɔyɔrɔ min ye a la o tile damadama kɔfɛ alihamudulila n'i y'o fɔ n ye mm. ni sara min ka kan n'i y'o di yan mm. alihamudulila o ye n niyɔrɔ ye mm-hmm. n ka baara cogoya y'o ye ni mm-hmm. mɔgɔ min sera n ma a ka mm. ca ala fɛ mm-hmm. i ka kow kɔni kɔnɔ n'i sera k'a lajɛ gɛlɛya min bɛ ka gɛlɛya in bɛ ka bɔ min a b'i dolo de la wa a b'i farikolo yɔrɔ jumɛn dabali de don wa bolonɔ de don wa a nana cogo di ala ka lajarabi de don wa ni ala ka lajarabi don o ye ala ta ye foyi t'o ɲa ni ala deli tɛ Mhm, siga t'o la. donc ala de bɛ deli Mhm. gɛlɛya jugu min b'i kan o bɛ wuli cogoya min na Mhm. ɔ ko dabali jugu de don a nana cogo min na a bɛ taa ten tɔ dɛ Mhm. an bɛ se k'a kɛlɛ siga foyi t'a la Mhm. o kɛlɛli ye yɔrɔnin kelen ye, an b'o kɛlɛ Mhm. ka se ka o bɔ i la Mhm. ɔ ni siri de don sa min ye i yɛrɛ sɔrɔ i t'a kalama o Mhm. siritigɛlanw bɛ o yiriw bɛ o kurani hayaw bɛ olu bɛ se ka bɔ ka d'i ma i bɛ olu la n'a nasiraw don an bɛ baara kɛ olu de kɔnɔna na an tɛ a kɛ kunfɛ n'i kɔni sera n ma dɔrɔn n'i ka lahalaya lajɛ mun bɛ senna i ka ko kɔnɔ k'o ɲini ala fɛ masa min bɛ gundo dogolen n'a bangelen dɔn ɔ n'an ye fɛn dɔn i ka ko kɔnɔ an kan ka baara kɛ cogo min na an bɛ taa o tagasira fɛ camu nin b'a jira k'a fɔ e bɛ filɛli kɛ mɔgɔw ye yali maa kalite bɛɛ don mɔgɔ bɛ se ka a lajɛ kuma ni kuma ka camu wele walima ni cam bɛnna min kan a ka kibaruw lajɛ a kɛra don ta ye o dɔgɔkun ta ye o n ka kalo lahala k'a fɔ n ɲɛna cam b'o baara kɛ yan n b'o baara kɛ alihamudulila mɔgɔw yɛrɛ bɛ yen ni minnu bɛ baara kɛ u kan kan n bɛ mɔgɔw ka lahalaya lajɛ hali minnu bɛ yen n'u bɛ jama baara la n'u sigilen bɛ jama baarakɛyɔrɔw la dɔw bɛ daman na damansen yɔrɔw la u b'an wele an n'u bɛ jɛ contrat yɛrɛ an b'a ta chaque semaine n b'u ka dɔgɔkun kibaruya bɔ u ka garisɛgɛ lahalaya u ka kɛnɛtigiya donc u ka sɔrɔ bolo an b'a bɔ u ye alihamudulila u bɛ min sɔrɔ u b'a fara ɲɔgɔn kan kalo la ni min ka kan u b'o di an ma k'o ye ala ta ye a b'o cogo la mɔgɔ minnu fana bɛ yen i b'a ye dɔw bɛ yen a ka d'u ye olu ye commerçant de ye olu bɛ feerew kɛ sugu kɔnɔna na bitigibaw de b'u bolo a ka d'u ye waati bɛɛ u ka bitigiw ka marché u bɛ se an ma an bɛ bɛn a kan alihamudulila n'u bɛ jɛ chaque mois u bɛ dɔ di an yɛrɛ ma sara tɛ dɛ u se ye min ye nka chaque semaine an fana bɛ sigi k'u ka dɔgɔkun kibaruya garizigɛ ko lahalaya lajɛ u ye donc min ni min bɛ u ka ko kɔnɔ k'an sarakaw f'u ye u b'a bɔ alihamudulila u bɛ min ye u fana b'o déclaré an ye donc a b'o cogo la mɔgɔ min fana bɛ na n'a ka vie générale ye ko n k'a lajɛ a kɛra dolo de ye o a kɛra ka diɲɛnatigɛ de ye o a kɛra garizigɛ ko de ye o a kɛra baarako de ye n bɛ nin bɛɛ lajɛlen lajɛ lajɛli fɛnw kɔnɔna na
o diyara n ye hali bi kanubagaw ni lamɛnnikɛlaw aw minnu k'an lajɛ rawda media plateau sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnna fayida kɛnɛ an bɛ o kan bi bi maa welelen o tɛ maa dogolen ye fɛn min ye bagadaji musa ale denkɛ o cam bagadaji musa ka cam bi min tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ni a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don kuluba ma Bagadaji Musa ka yɔrɔ min bɛ Kuluba, a sigiyɔrɔ bɛnnen don Kuluba ma. Ɔ ni aw taara Kuluba, ni aw ko Bagadaji Musa ka yɔrɔ, bɛɛ b'a dɔn. Gidɔrɔn yɛrɛ bɛ tɛmɛ a da fɛ. Da yɛrɛ la, Bagadaji Musa ka tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ yen, plaque ba yɛrɛ kan yen. Kabini k'a yɛrɛ to balo la, o plaque bɛ yen. Hali sisan o plaque ba bɛ yen. Bagadaji Musa ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ yan, baaraden tɛ. Denw fana ma fasa, denw fana y'u sen da fa senda nɔ na. Ko den ye saba ye. dɔ bɛ k'a fa ɲɔgɔn ye dɔ bɛ dɛsɛ a fa a fa ɲɔgɔnna na dɔ bɛ tɛmɛ fa ta kan ɔ ka k'i fa bɛɛ ka tɛmɛ a kan o bɛɛ ka ɲi mais ka dɛsɛ i fa ta la o ye ko wɛrɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma waati kama an bɛ segin ka na ɲininkali laban kɛ an ka karamɔgɔ la ɛɛ cam i fa n'o ye bagadaji musa ye a tun bɛ sugo kɔrɔfɔw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jila sugo mɔgɔ min bɛ sugo ji la o bɛ mun kofɔ o bɛ mun yira ani o lakari fana ye jumɛn ye jilasogo alihamdulilayi rabbil alamin Mhm. Eh, maa min bɛ sogo ji la a dalen Mhm. jilasogo nasira ka ca Mhm. jilasogo dɔw bɛ yen Mhm. minnu bɛ kuma dolo kan Mhm. dolo o ye adamaden ka tamasiyɛn de ye Mhm. ala ka danni kɔnɔ Mhm. bɛɛ lajɛlen n'i ka tamasiyɛn don min bɛ n'a dolo bɛ ji la ale ka jilasugo bɛ caya waati bɛɛ sunɔgɔ kɔnɔ dɔw bɛ yen depuis u fitinin u bɛ to ka so ka jilasugo kɛ o bɛ dɔw la olu yɛrɛ balikuyalen u kɔrɔbayalen bɔlen ko kalama i b'a ye u bɛ to ka jilasugo kɛ ka caya u ka sugo kɔnɔna na mɛ jilasugo in yɛrɛ kɛli tɛ baasi ye nka jirana don i ka lahalayaw kan i ka diɲɛlatigɛ la parce que fɛn o fɛn ye mɔgɔ ka adamadenya tamasiyɛn ye n'o ye ji ye e bɛ to k'o ye sogo la ɔ ko min bɛ sen n'i ka ko kɔnɔ a bɛ se ka na o tamasiyɛn d'i ma o kɔrɔ bɛ se ka kɛ o ye sabu sogo bɛɛ lajɛlen ni a nasira don donc adamaden min bɛ yen n'a dolo bɛ ji la i b'a ye i bɛ fɛn caman ye i ka dunyatigɛ kɔnɔ minnu b'i kɔnɔ gan dɔw bɛ yen olu dolo bɛ tasuma la dɔw bɛ u dolo u bɛ bɔgɔ la dɔw bɛ u dolo yɛrɛ u bɛ ji la i n'a fɔ an bɛ jilasugo min yɛrɛ kan sisan ni i dolo bɛ ji la i bɛ ji i bɛ sogo ji la waati bɛɛ tuma dɔw la i b'a ye i bɛ bajiba ye sogo kɔnɔna na dɔw bɛ u bɛ ji a bɛ yɛlɛ a bɛ jigin jilasugo yɛrɛ nasira o nasira i b'a ye i ka sogo bɛɛ bɛ kɛ ji ye mɛ mun yɛrɛ ye porobilɛmu ye i bɛna fɛn minnu sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ olu b'i kɔnɔ gan i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka nafolo a tɛ basigi nafolo tɛ basigi i bɛ sɔrɔ kɛ sɔrɔ bɛ na cogo min a bɛ taa ten i bɛ tila k'i sigi k'i miiri ko ne ka nin sɔrɔ in taara min o miiriya b'i sɔrɔ o ye mun ye garisɛgɛ parce que garisɛgɛ tɛ basigi fiyewu maa min dolo bɛ ji la a ka diɲɛnatigɛ bɛ ten o ye kelen ye a filanan i b'a ye layidukanw mɔgɔw b'o ta i ye siɲɛ caman layidukan caman bɛ se ka ta i ye i ka layidukanw tɛ timɛ mɔgɔw bɛ se ka nafoloko layidu ta i ye baarako layidu bɛ se ka ta i ye mɔgɔw bɛ se ka layidu ta i ye karisa ne n'i kan ka jɛ nin ko in ma k'a kɛ nka a tɛ se ka timɛ fiyewu mɔgɔw bɛ layidu ta i ye layidukan caman nka a tɛ sabati o bɛ kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min ni a bɛ sogo ji la wagati bɛɛ lajɛlen na a ka sunɔgɔ kɔnɔ a sabanan o bɛ mun kofɔ o de ye mɔgɔ bɛ layidu ta i ye layidukanw tɛ timɛ i b'a ye i bɛna don ko o ko la dugukolo kɔ kan ko daminɛ bɛ diya i la nka ko laban bɛ tila ka gɛlɛya donc o bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ni a bɛ sogo ji la wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'i bɛ jilasugo kɛ caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ k'i ka sarakati bɔ dɔw b'a ko jinɛw ka baara don i ka taa jinɛw sɔn bajiw la dɔw b'a fɔ i ka sagaw faga kɔdaw la walima i ka taa saga faga bajida la jumadonya sɔgɔmada fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ni a baara cogo don anw bɛ min dɔn a la kuranɛ kɔnɔ an b'a baara ni o de ye i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba y'an bilasira cogo min ale nasira o ye an b'a baara ni kuranɛ haya ye min tɔgɔ suratul kawusara i n'a fɔ i nana kawusara ale bɛ baara o kan siɲɛ kɛmɛ saba ani tan ani saba anw fɛ k'a yiriw ɲini i n'a fɔ mangoro ladɔn timitimini sana ladɔn foloko falaka jilagogun o n'a ɲɔgɔnna caman ni babɛlɛ bɛlɛkisɛ min bɛ bɔ ji la an b'o fana ɲini alihamudulila k'o fana kɛ a la a bɛ baara nin cogoya in na a bɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ jilasugo kɛ ɔ n'a y'a ko dɔgɔkun kelen o kɔfɛ a mana sigi a mana jaabi min y'a ka ko kɔnɔ a bɛn'an wele k'o f'an ye mɔgɔ caman bɛ ala barika la n'u dɛmɛ nin kan na u sera ka ɲɛ sɔrɔ u ka ko la yanni olu k'a faamu u ka nafolo bɔta cayara kosɛbɛ u donna yɔrɔ caman u ka kunkow dafɛ ɲɛ ma sɔrɔ a la u ser'an ma an ma dɔwɛrɛ d'u ma an ye jilasugo nasi ta k'a d'u ma k'a kɛcogo f'u ye u y'a k'a kɛcogo la u ye ala jɔyɔrɔ y'u ka ko kɔnɔ a caman bɛ bi minnu ka diɲɛnatigɛ ɲalen don waati bɛɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn fo an bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ lajɛlen ye baara in yɛrɛ n'a kɔnɔko de ye mɔgɔ min bɛ sogo ji la ka se k'aw bɔ fili la jilasugo nasira ka ca nka ni i kɔni dolo bɛ ji la o baara cogoya kɔni an bɛ se ka min fɔ k'o b'an bolo i b'a ye waati bɛɛ i bɛ jilasugo kɛ ɔ i bɛ jilasugo min kɛ tamasiyɛn de don adamaden bɛɛ lajɛlen n'i ka tamasiyɛn don mɔgɔ min dolo bɛ tasuma na n'i y'ale ka kow ta k'a lajɛ mhm. i bɛn'a sɔrɔ ale ni jilasugo tigi tɛ kelen ye mhm. ɔ min dolo bɛ bɔgɔ la o fana bɛ ten min dolo bɛ fiɲɛ fɛ o fana bɛ ten mhm. ɔ min dolo bɛ ji la i bɛna e ka kow de sɔrɔ nin cogoya in na tan min b'i dɛmɛ o de ye ka wuli k'a furakɛ a fura o de ye an bɔra ka min fɔ sisan sinɔn i b'a ye kɔnɔnafili caman b'i sɔrɔ i b'i miiri kuma dɔw la i ka diɲɛnatigɛ la i t'i ta fan nafa sɔrɔ a la i b'i yɛrɛ ɲininka ko yala mun de bɛ n ka ko kɔnɔ sisan paseke i mana nafolo min sɔrɔ hali ni miliyɔn de dir'i ma bi yanni sini cɛ a bɛ ban e t'a dɔn miliyɔn in a donna da o da fɛ i b'i sigi de k'i miiri kuma dɔw la ko a ne yɛrɛ bolola nafolo ye a tɛ ka basigi a tɛ ka basigi i bɛna i yɛrɛ la mɔgɔw bɛ jɛ u bɛ layidu ta i ye karisa n bɛna nin ko in k'i ye an ka jɛ ka nin ko in ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ e tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ o la o ye a filanan ye sabanan i b'a ye i ni mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ko o ko lajɛlen labɛn i ka jigilamisɛnya de bɛ bɔ a kɔnɔna na wala o ye jigilamisɛnya de ye i b'a ye i ka ko daminɛ bɛ diya a laban bɛ gɛlɛya n'i bɛ jilasogo kɛ i b'a ye i ka ko de ti basigi fura de bɛ ɲini a la ni fura ɲinina a ka ca ala fɛ i bɛna nɔbila sɔrɔ i ka ko kɔnɔna na o nasi yɛrɛ yɛrɛ a b'an bolo an b'a baara kɛ mɔgɔw ye wagati bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ minnu wulila ka se an ma ni ala fama ka jɛ ye hali bi an lajɛlikɛlaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada sigi kɔni ale bɛ ka se a laban na ni ala ka jɛ ye sani an ka kɛnɛ bila an bɛ ɲininkali kɛ cam na cam yalima e sɔrɔ ka nɔgɔ wa an y'a daminɛ an b'a kuncɛ cam sɔrɔ ka nɔgɔ wa ni cam bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ cogo di Alihamdulila n sɔrɔli ka nɔgɔ kojugu nɛgɛjuru sira fɛ n sɔrɔli ka nɔgɔ mais so kɔni tuma dɔw la n tɛ sigi parce que waati bɛɛ n bɛ kɛ kurusiw de la mais waati kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn bɛ yen n'i taara so i tɛ fɔ cam kɔ so wa tile bɛ don jumɛn bon alihamdulila sɔgɔmada fɛ ka daminɛ sɔgɔma neuf heures ka taa se seize heures ɲafan ma o bɛɛ bɛ sɔrɔ sokɔnɔna na yen nɔ olu ye journée ye nka juma ani ntɛnɛ olu tɛ n sɔrɔ so o don ninnu kɔnɔ o b'a sɔrɔ tagara yɔrɔ wɛrɛw la nka nɛgɛjuru sira fɛnɛ la n welebaga ka ca surtout wasapu sira ninnu fɛ mɔgɔw bɛ mesazi ci n ma ka bɔ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw bɛ n wele ka bɔ fan bɛɛ fɛ bon nka n'i kɔni ye sɔrɔ telefɔni de fɛnɛ na o ka nɔgɔn o la hali n'i bɛ na n ka so an bɛ se ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka so hali n'i taara ne yɛrɛ fɛ yen n'i ma ne sɔrɔ yen ni ne ba bɛ yen n'o ye jarakɔrɔ ye alihamudulila ani bisimila n kɔrɔkɛ bɛ n'o ye mɔdi ye e mago bɛ min na o bɛ se k'a ɲɛnabɔ i kɔ donc o la nka nɛgɛjuru sira la ni mɔgɔ min sera ka n sɔrɔ wasabu fɛnɛ kan a ka ca ala fɛ i mago bɛ fɛn o fɛn kɔni na k'i y'a ɲininkali kɛra walima k'a ci bila n ma ɔ ni n ma dɛsɛ n bɛ seko kɛ n ka baara bɛ ten tɔ o diyara n ye ɛɛ cam Folikan laban ani sigi dakuruɲɛ laban an b'a dɔn ni Ala sɔnna a ma nin ye sigi fɔlɔ ye nin tɛna kɛ a laban ye sigi caman bɛ Ala bolo an ka kan ka kuma fɛn caman kan folikan min bɛna k'i bolo ka ɲɛsin filɛlikɛlaw ni an kanuɲɔgɔnw ma.
Alihamudulila folikan min bɛ n bolo n bɛ filɛlikɛlaw fo barika da u ka filɛliw la ni Ala fama ka jɛ an bɔra ka kuma siri de kan sisan k'u sɔn ni siritigɛlan fayida nasira dɔ ye min ka jugu siri ma kosɛbɛ an lajɛbagaw k'o ta ka baara kɛ ni o ye ni setigi ala fama ka jɛ ye ani kuranɛ kɔnɔ suratul fatiya n'o ye kuranɛ ba ye ale nasira dɔ bɛ yen siritigɛlan kan ni maa min sera k'a ta a baara a kogo kelen i bɛ ala jɔyɔrɔ ye siriko la siri mana na nasira o nasira fɛ a kɛra dabalijugu siri ye o a kɛra siri dogolen o ye a kɛra siri bangenen o ye a kɛra maa de y'i ɲɛɲini o ni siri nasira o nasira k'a kɛ bɛ sababu ye k'i ka ko lasumaya i bɛ nin ta jiri dɔ bɛ ko popo pogolo i bɛ kungo sɛgɛrɛ i bɛ taga i jɔ ale jiri bolo in na i bɛ fatiya kalan jiribolo in na fo siɲɛ wolonwula ka jiri popo pogolo bolo ninnu ka siɲɛ wolonwula kari kari ka na n'a ye i ka so ɔ i bɛ na sɛbɛnni de daminɛ i bɛ kalimu ta ka dabaji ta min ka sanu ka fatiya bɛɛ sɛbɛn ka kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan siɲɛ kelen kelen ka ban a bɛ bɛn siɲɛ wolonwula ma i bɛ ji i b'a kɛ minɛn dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka ji k'a kan n'i y'a kɛ minɛn kɔnɔ ka ji kɛ a kan sisan i b'a bilalen to yen sɔɔni bɔn n'i y'a bilalen to yen ni nasi ninnu bɛɛ lajɛlen jiri nana fɛgɛya i bɛna jiri nin bisi ka nasi ji sama ka bɔ a la ka jiri in da kɛrɛfɛ ɔ i ye naji ji sama ka bɔ yiri min na i bɛ ji in de ta i b'a kɛ palan kɔnɔ i bɛ taa n'a ye ka t'i jɔ fɛnnin dɔ kan ka a ko a tɔ yɛrɛ bɛ se k'o mara i bɛ to k'a mun ka bɔ ɔ a yɛrɛ ye jiri fara in i b'o ɲini i bɛ o susu o jalen kɔfɛ i bɛ parifɛn dabɔma ɲini i b'o k'a la sɔgɔmada fɛ i b'i bolo wusu a la a ka ca ala fɛ siriko la i bɛna fɛn dɔ fɔ garisigɛ kɔnɔna i bɛna ala jɔyɔrɔ ye suratul fatiha k'u hakili to a la n y'a fɔ cogo min na siɲɛ wolonwula a bɛɛ bɛ ale kɔnɔ yen nɔ n'i sera k'a ta alihamudulila i bɛna ala jɔyɔrɔ ye kosɛbɛ n bɛ dugawu kɛ an bɛ sigi kuncɛ Alihamdulila an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye an bɛ dugawu kɛ an lajɛbagaw ye minnu ɲɛ b'an na mali kɔnɔ minnu ɲɛ b'an na mali kɔ kan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu kɛ yɔrɔ danbeja ye ala ka kɔrɔta ala ka baara ni jidi amiina ala ka siju barika baarakɛlaw ala ka barika don an la an bɛ an siti yɛrɛ abɔne an

ale de tun y'an ka bi maa welelen ni ala ka jɛ an kumana fɛn caman kan a ye fɛn caman fɔ a y'a yira k'a fɔ fa tun bɛ baara o baara kɛ o baara kelen b'u bolo fa tun b'a kɛ cogo min na o bɛ ka kɛ o cogoya kelen in na fa ni dɔnniya ninnu ma taa fa ma kɛ bakilu ye a ye dɔnniya di den ninnu ma den ninnu fana u y'u sen da fa senda nɔ la bamuso yɛrɛ bɛ yen n'o ye jarakɔrɔ ye an bɛ a ɲini ala fɛ si jan ni kɛnɛya ko ala k'o di an n'a ma nin tɛna kɛ sigi laban ye n'ala sɔnna ma don nata kɔnɔna la an bɛna kuma fɛn wɛrɛ kan ni ala ka jɛ ye ka ɲini karamɔgɔw fɛ ko an bɛ yan olu bɛɛ lajɛlen de kama an bɛ an filɛlikɛlaw bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen barikada fɛn fɛn y'a partage fɛn fɛn tun bɛ k'an lajɛ mɔgɔ caman an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen barikada kɛrɛnkɛrɛnya la hawa kulubali an b'a fana fo k'a barikada ka d'a kan a y'a partage siɲɛ caman kunun a ye bonyaba fana bila ka na di studio kɔnɔ mɔgɔw ma yan n'o ye dumuniba ye an b'a fo ka dugawu k'a ye ala ka si jan ni kɛnɛya ko ala k'o di an n'a ma ala k'a n'a cɛ yarabi ala k'u kanu don ɲɔgɔn na fitinɛ ala k'an n'o kisi a ma sɔɔni sɔɔni fɛn min ye jɛmukan kurakura o fana bɛna tɛmɛ sisan vingt heures wagati ni ala ka jɛ ye an bɛ dugawu kɛ ala ka plateau wɛrɛ yira an na wasalamu aleykum warahmatulahi wa barakatu